U ye n lasigi k'a fɔ n ɲɛna kunasini ko k'olu b'a fɛ ka foro dɔ de ɲini ko ne ko ka nakɔ de ɲini k'a d'u ma parce que k'olu fila k'olu ɲɛ b'a la k'olu fila bɛɛ bɛ nakɔ sɛnɛ na ko n'an sera k'o dɔ ɲini k'a di ale olu ma olu b'o kɛ u b'u tɛgɛ ɲɛnajɛ o la ne k'o ye hakilina ɲɛnama ye ni denmisɛnnin k'i lasigi ka nin kuma f'i ye sɛbɛ ko b'u kɔnɔ N ko n' ala sɔnna n ko n b'a ɲɛf'u fa ɲɛna n'u fa ye min fɔ n ye n ko n b'a las'u ma
ayiwa baasi tɛ a diyara n ye n'u yɛrɛ ka laɲini don k'u b'a fɛ k'u tɛgɛ la jɛ dɔɔnin o tɛ baasi ye ni nakɔ ko don N ka nakɔba min filɛ Baworokiya ninnu ka nakɔ kɔfɛla la nin i bɛ t'o yir'u la i b'a f'u ɲɛna u b'o sɛnɛ n'u sera ka min sɔrɔ kɔnɔ o y'u garisɛgɛ ye komi o nakɔ ka bon
ye n yɔrɔ faamu awɔ ɲagali i k'a to i hakili la dɛ zena kɔni a tɛ bɔ n hakili la i yɛrɛ kɔni tun b'a ye ne ni maa ka kolonifili bɛ kɛ cogo min na ne kɔni tun tɛ gɛrɛ o la
ale filɛ nin n'a y'a yir'i la siɲɛ kelen n'i y'i ban k'a to i kunkolo kɔnɔna la i kɔni b'a dɔn n'i seginna ka na ko maa ko nin ye jumɛn ye a b'a fɔ ko taa minɛnɔgɔ ko fɔlɔ n'i tilala minɛnɔgɔ ko la n b'a yir'i la n bɛ n'o de daminɛ i la ɛɛ n bɛ n'o de daminɛ i la sisan ɔ i ye nin kɔni dɔn nin ye janfa de ye nin ye janfa de ye ɔ sini tuguni i ye ɲininkali la i bɛ yɔrɔ furan n'i tilala yɔrɔ furan na ɛɛ n bɛ sɔrɔ k'a f'i ɲɛna dɛ n bɛna maa ta de ladege i la sisan
aa bi n'o de kɔni n'o dɔrɔn o kɔrɔ i bɛ ka juguya kɛ ne la juguya wa ɔ ayi ni mɔgɔ ma koro i tɛ fɛn dɔn o ayi hali n'i t'a dɔn cogo o cogo ee bintu ɲagale ee bintu kana nin dogo n na sa ne bɛ nin dɔn a mɛnna n bɛ nin bɛɛ kalama awɔ o tɛ bali ne la o
an ce ma se

Bintu a bɛ komi kaba ɲɛ man ɲi ne bɛ boli min b'a ka minɛn ninnu awɔ minɛn ninnu ko an bɛna sisan
a tiɲɛ na nin ye kibaruya dumanba de ye musokɔrɔba k'o kɛ koyi
sabula mɔgɔ n'i bɛ ko o ko la n'i ye hɛrɛ sɔrɔ sigi kɔnɔna la ka ban o y'a bannen ye o de y'a la gɛlɛmama yɔrɔ yɛrɛ ye an bɛ denmisɛnnin kan fɔ nin ye dɛ nin fɛnɛ ye wari ee wari wari dɔrɔn de bɛ ka bɔ e ka kolon na yan bi wari dɔrɔn de bɛ ka bɔ a la yan tiɲɛ na i y'a sɔrɔ i ba la e bɛ nin dɔn koyi ee a bɛ kɛ cogo di walayi n ba tun bɛ kolon dɔn an ka dugu la ah, hmm, ne ni ma ta ara ne tun bɛ yen a jɛra nin ye kolon wasalen hmm. mhm. a tɛ ka kibaruya juguman fɔ ni kolon tɛ ka kibaruya jugu fɔ dɔrɔn mhm. a bɛ se yɔrɔ dɔ ma dɔrɔn a bɛɛ b'i wasa ɲɛ b'a la i bɛ woro jɛman kelen san mhm. i b'i hami da o kan i b'o ɲini o b'i ka wariko teliya

an bɛ foli belebeleba di e yɛrɛ ma hali an hakili t'a la bilen ko anw ba banna parce que ka d'a kan e y'anw ɲɛji cɛli min kɛ yan an ye lafiya sugu bɛɛ ye du in kɔnɔ ne b'a fɔ bilala don o don ninnu sogolen filɛ ɲɔgɔn na o ye jumɛn ye ee ayi nin kun tɛ kan

nka an kɔni muso ko in kɔni an kɔni bɛ ala de minɛ sa n'o tɛ aa n'i yɛrɛ y'a kuma fɔ n ɲɛna fo n dusukun bɛ kɛ ten tɔ balo balo ee a bɛ kɛ cogo di Ah, ok ee a bɛ faamu. ala ala ala ka ala la jarabiw don Inch'Allah.
Mhm. Eh, basi tɛ Ahan. Eh, n'i ye n selen ye i ma eh, bamananw ko ten k'a fɔ ko nɛgɛ tigɛ yɔrɔ ye fanda ye o ye dɔ dɛrɛ Eh, ne burulayi ne ka ko foyi tɛ yen min bɛ se ka pan e zumana kunna o ye tiɲɛ ye e zumana e ka ko foyi tɛ yen min bɛ se ka pan ne kunna kosɛbɛ an ka denmisɛn dɔ bɛ dugu nin kɔnɔ yan a ye ŋaniya dɔ ta a sera an ma a ye n ɲininka ko a bɛ fɛ ka furu k'a bɛ furu ɲini na aa ni den musoman donni kan n'o ye bi k'a bɛ fɛ ka furu tiɲɛ na i kan k'o bilasira n'a hakilina ɲuman ye kosɛbɛ kosɛbɛ o ye tiɲɛ dɛrɛ ne fana ka miirina taara jumɛn la ne y'a layidu t'a ye k'a fɔ n denkɛ min bɛ tubabu jamana kan farajɛ jamana kan isufu n ko n'o sera yan waati o waati kɔmi n y'a kibaruya sɔrɔ a ma mɛn a kun ko n ma k'a kan ka na yan isufu isufu k'a kan ka na dugu nin kɔnɔ yan n ko n'a sera danbe dugu kɔnɔ yan waati o waati n k'a k'i hakili latigɛ n ko isufu bɛ k'a furu cɛ
Aa ye kumaba fɔ n'o layiru ta ye n fana tɛ layiru nin ta n kelen n bɛna n seere fana kɛ e ye kosɛbɛ
bamananw ko ten ko ni seere b'i la k'i ka ko nɔgɔya ka di o la o de la n wulila fana burulayi i y'i ka kɛta kɛ layidukan min n'i y'a di tan an bɛ dugawu kɛ layidukan in timɛni ala ka fanga don an na

wa a bɛ jɔrɔ la fɛn min na a jɔrɔnako don n'i ye muso ye miiri miiri la furu la o furuba nin sabu a ka di o ye ka bɔ a fa fɛ ka taa cɛla la ni o donna ye fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka o cɛla goya o t'o kɛ n'i y'a ta ka di isufu ma ne yɛrɛ bi fara i kan an kan ka don sira o sira fɛ an bɛ don o siraw fɛ yaasa ka ko ninnu lalaga k'a bila ɔ ni isufu nan'o la an bɛ eh, eh, eh, furusiri kɛ ah, ayiwa ɔ ni kɔni a ah, tiɲɛ yɛrɛ la n b'i kɔ de la fiyewu ah, zumana a diyara n ye i ka mara cogoya ɲɛna fiyewu sabu ni a y'a sɔrɔ la i denkɛ tun ye maa ye e yɛrɛ tun tɛ sɔn k'a fɔ k'i bɛ muso ɲini k'a bila a ɲɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ ka hakilina tɛ nka i y'i denkɛ lamɔ cogo min na i b'a dɔn a kolo dɔnnen bɛ cogo min na i b'a dɔn ne b'a dɔn dugu in b'a kalama nka mɛ ni ala ye a ɲuman se yan an n'a sigi ka kuma da a tulo kan ɔ o y'a sɔrɔ an kɔni ye sira dɔw tagamali daminɛ sa a sira tɔ mana to eh, fitinin min ye an bɛ o laban k'a yɛrɛ to yan nɔ i n'a fɔ n y'a fɔ i ɲɛna cogo min na n y'o kelen de fɔ a ɲɛna n y'a fɔ a ɲɛna n ko nin ko nin yanni isufu ka na dugu kɔnɔ yan ko ne yɛrɛ bɛ wuli an bɛ ko kunfɔlɔw bɛɛ lajɛlen kɛ fɔlɔ ni ko kunfɔlɔw banna tuma min na ni isufu yɛrɛ nana dugu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka ko tɔw ɲɛnabɔ o de kɛra an farakan ye ɲɔgɔn na n'ala sɔnna a ma n fana tun bɛna ko nin bonya ta ka da i kɔrɔ ko nin b'i bolo a ɲɛna dɛ a ɲɛna e k'a ɲɛfɔ jeliba in na
n'a y'a bila yɔrɔ min na ko nin bɛ yen nin tɛ e ka ko ye nin ye ne de ka ko ye e kɔni ye bonya da n kɔrɔ a diyara n ye wa bonya in n'ala sɔnna ma n bɛ a minɛ fa sira o sira kan ka tagama n'ala sɔnna ma an bɛ wuli k'an jɔ bi bɛɛ ka o siraw tagamali daminɛ n bɛ fɛɛrɛ kɛ ka ci labila jeliba ma ni jeliba nana ka ci d'a ma woro min kan ka don a bolo ne yɛrɛ yɛrɛ e k'i sɛbɛn olu bɛɛ la sa e k'i sɛbɛn olu bɛɛ la ayiwa awɔ n'ala sɔnna ma n yɛrɛ bɛ nin ko in bɛɛ ɲɛnabɔ o de la n ma a bila daga kelen na n ko n bɛ wuli ka se e ma yan n b'a dɔn ni n ser'i ma yan dɔrɔn a ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ zumana nin ko nin bɛɛ lajɛlen b'i bolo ni e ni jeliba y'a bila yɔrɔ min na ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen a diyara n ye a diyara n ye ala ka furu ni si bɛn ala ka furu ka furu tutu to yen kabi a ma siri an b'a ɲini ala fɛ ala ka furu in barika ala kana foyi don furu na min bɛ a tiɲɛ a diyara n ye kosɛbɛ aa burulayi

Nse somaw dun denmisɛnninw taara fɛ n tɛmɛtɔ de kɔnɔ ko n bɛna bɔ i la sigilan ta y'i sigi i sigi
sa i sigi an ka baro dɔɔnin kɛ i ma dɔn a kɛra fama ye k'e bɛ na dɔrɔn ko ka taga eh. Eh. kana o kɛ n na sa hmm. eh, y'an famalen tantogoya la e b'a fɔ dɔrɔn k'e bɛ na ko ka taga hmm. k'o tɛ n'i mɛnna ka na t'i kɔrɔfɔ ye kɛ ee n'e kɔni ko k'e nana yan nɔ dunbiya tɛna kuma o la sa hmm. i ko ten ne ko foyi ma bɔ an ka du kɔnɔ ko ninnu na fɔlɔ an ka du ko
e dalen b'a la ko fɛn bɛ b'o la ni min tɛ ka far'o kan o tɛ ka b'o la walayi ka nin muso jugu in to yan walayi bɛn tɛ don an ka du kɔnɔ ne yɛrɛ kamana bɛɛ de ganna n t'a dɔn n b'a kɛ cogo cogo don o don problème kura de bɛ yen nɔ don o don ko kura foyi de tɛ ka bɔ a la. e fana sigilen don ka kɛ ne ko i b'a fɔ k'i tɛ dugu kɔnɔ yan nɔ. Eh, n sigilen don n b'a kɛ cogo di. i bɛ wuli k'i ka kow de ɲɛɲini. Eh, k'a ɲɛɲini o bɛ ɲɛɲini cogo di ne t'olu ɲɛdɔn ne kɔni ko ala de. ala
e ko ala.
i b'a jira jɔn na Ala kɔ ne t'olu ɲɛ dɔn Ala ko hun ko n'e wulila k'a b'i dɛmɛ mais n'e sigilen don ko Ala f'i ka fara Ala kan ee ne t'olu ɲɛ dɔn koyi ne denmuso min bɛ yen e denmuso awɔ minnu nana o don ɔhɔɔ haan unhun u bɛ o ye kisɛ kelen fili de ye haan a ba tiɲɛ de b'a bolo n'a ye filɛli kɛ n'a ye min f'i ye ten de don dɛ de don foyi foyi tɛ bɔ a la n'a ye fɛn fɔ i ye o kelen de don wa y'i sigi n'i taar'a fɛ yen n'a y'i ka fɛn filɛ n'a ye min f'i ye wa n'a ye saraka min f'i ye n'i y'o saraka bɔ a fɔ ne de y'a f'i ye i cɛ bɛ k'i ta ye a bolo bɔlen a la pe pe pe a dan kɛ koyi i b'a dɔn n ka tamati ɲɛlen don tile fila na n bɛna t'o kari ni n y'o kari k'o feere n mana musakanin min sɔr'o la n bɛ taga n'o ye parce n'i ko i bɛ taa nin ko sugu in kɛ i bololankolon mana taa a bɛ tila ka k'i bolo baara ye n bɛ taga n'o ye warini ye ni ko dɔw e tɛ wari sɔrɔ an cɛ bolo n b'a kɛ cogo di kɔrɔmuso in kɛlen bɛ ka cɛ in kuma yɛlɛma ka k'a ta ye e b'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ ka taa o ɲɔgɔnna dɔ fɛ e b'o dɔn ne t'o dɔn A dɔn o ka bon nin ta ye ni kɛmɛ ni mugan a ka foro ɲalen don o tɛ ka ɲɛ nka a bɛ ka ɲɛgoya de kɛ n na o ko la a bil'i kun k'a fɔ ko foro tɛ ka ɲɛ a bɛ ka wari bɔ aw cɛ de bolo
a i ka kuma in ye tiɲɛ ye koyi o de kama a bɛ ne juguya la kuma bɛɛ n ka tamati tɛ se ka ɲɛ a ɲɛna fana n'o ɲɛna a bɛ t'o kari n kɔfɛ Ne kɔni y'a fɔ ne bɛ taa n taa dunya fɛ cɛ kana na taa o diyara n yɛrɛ ye awɔ n y'a mɛn ni ala sɔnna n bɛ se y'a la tɛmɛ ni tamati ko in yɛrɛ cogo min na mana musakanin min sɔrɔ dɔrɔn n bɛ boli ka se na bɛna so nin y'a faratɔ e kan pe pewu ni kɔni a bɛ kɔrɔmuso in fili a kɔjalan kan pe kɔnɔ ko n ye mun kɛ sa ba na

Aw ni tile. Aw ni tile. Nse, jeliba. Tɔɔrɔ fɛ. Tɔɔrɔ se. Nse, i ni baara. Ne wa? E jeliba. Aya.

munumunu nin ko in na k'i ɲɛ munumunu jeliba n'a fɔ cogo di n'a fɔ don dɔ an bɔra furu ko tuma min na ne ko n b'a lajɛ sa ka a ko in lajɛ n yɛrɛ bolo ne y'a sɔrɔ basi tɛ e fan fɛ la
ayi basi kɔni tɛ ne fan fɛ don i bɔra ne fɛ furu ko tuma min na ne yɛrɛ nana a lajɛ sa kɔmi ne ka muso banna a mɛnna o ye tiɲɛ ye, ɔ aw bɛɛ b'o kalama dugu in na, awɔ an bɛɛ bɔra a kalama, ɔ komi e bɛ furu ɲini na sisan, unhun, ne tun ko n ko sa ne y'a sɔrɔ n'a ma kɛ baasi ye ne y'a sɔrɔ n bɛ se k'i furu n'o ma kɛ baasi ye ma dɛ komi sila ka tana tɛ n'a fɔra don o don jeliba yɛrɛ bɛna furu la a bɛ segin hali mɔgɔ min t'a dɔn min bɛna sɔrɔ ka jigalan fɛn ye ah ɔ o de tun ye i wele kun ye ah jeliba n y'i ka kuma faamu sisan kɔmi muso banna ala ka hinɛ a la ka hinɛ silamɛ suw bɛɛ la k'a dayɔrɔ suma ami yarabi a y'an kɔn kiti ma ala k'a nɔgɔya ça fait ne taara e ɲininka n'a y'a sɔrɔ npogotiginin ka kan ka furu de ye walima i ka npogotigiya jabɔ ne y'e ɲininka o tuma min na e fɛ ne dɛsɛra cɛ la de ne tɛ ka cɛ sɔrɔ ayi o ko tɛ wa jeliba
ne taara e fɛ yen ko jeliba n b'a fɛ i ka cɛ ɲini ka di an ka furu sira n ɲininka la ayi i ma ne ɲininka o la n m'i ɲininka o la ayi komi ne yɛrɛ bɛ furu ɲini na o de kosɔn ne yɛrɛ ee jeliba
ne ko e mun ye ne ye

ne ka furuko kuma ni n y'a mɛn i da kɔnɔ i hakili tɛ min na o bɛ bɔ a la parce que e de fɛ ko bonya de don e tɛ dɔ wɛrɛ ye cɛkɔrɔba lankolon kɔ e ka dɛsɛ muso furuta la danbe dugu mumɛ bɛɛ e ma se k'i ɲɛsin mɔgɔ si ma fo ne denmisɛnnin fitinin han ma dɔ ye don m'a ye ne tɛna jigin dugu in kɔnɔ yan nɔ n ma taa n furu sɔrɔ n bɛna yɛrɛ ci e de tɛgɛ ko tasale ta n yɛrɛ cɛlasigi de bɛ tasale ta de kama jeliba i ye n'an ye ka ɲa kɔni i ye n'an ye ka ɲa a jeliba ɔ bi ta ko bi ta ɲɛ

ee ɲagali yan ka di ne yɛrɛ tɛ fɛ ka bɔ yan bilen yɛrɛ ne kɔni n'a fɔra an ka segin e sigi tɛ segin ka ne to yan ne bɛ to yan dɛ ee i fana sa yan mana diya cogo o cogo a bila i kunna k'a fɔ k'i terimusow bɛ yen nɔ dɛ ne hakili b'olu la o mɛ cogo cogo la kɔni yan kɔni ka di ne ni ye donc e hakili yɛrɛ tɛ yen na yen ɲɛnafin t'e la ee ɲagali ayi bolo da i dusu la bolo da i dusu la n'an ye wagati kɛ yan

ma ban mɛ yan nɔ cogo min ka di i b'i lafiya ne y'e ta in faamu sabula ka d'a kan i bɛ ci mun kɛ so o t'i bolo yan o dɔrɔn de don ka ca kojugu o dɔrɔn de kama ne bɛ ayi delila sa n se somɔgɔw n se ni dɔgɔnin bɛ yan nɔ awɔ a bɔra ne kun mago b'e la ne la awɔ ɔ bitu ne bɛ taa yalayala awɔ

Ha, i hami dan ka. Ka hami na fala o. Mhm.
ne ba nam a b'i n'a fɔ e dusu tɔɔrɔlen don i ka furuso la dɛ walayi ne nakun y'o yɛrɛ de ye
ne y'a faamu i sinamuso yɛrɛ de don sabula a bɛ k'o de yira yan o yɛrɛ de don ne ba n'i bɛ mun kɛ o kɛ dɛ

a bɛ ka janfa yɛrɛ de labɛn kama nka i hakili sigi an bɛ ɲɛ dɔ sɔrɔ a la ala k'o kɛ i bɛ woro jɛma den saba san woro jɛma den saba i bɛ hami da o kan i b'o saraka n'o falenna mun na i bɛ n b'o kɛ kana ɲinɛ o kɔ dɛ n ka dimi lasegin i sinamuso yɛrɛ ma i bɛ dimitɔ woro den kelen san dimitɔ woro kelen mhm.
i bɛ na n'o ye o dimitɔ woro kelen n ka kɛtaw k'o la i sinamuso a bɛ segin a ma a bolo fɛnɛ bɛ bɔ cɛko la o bɛ na bi bɛɛ ayi n'a ka di i bɛ se ka na n'a ye sisan sisan yɛrɛ n'o ka di i ye
Fɛn o fɛn sɔrɔ a b'a nin d'a kan ne b'a d'a ma hali kɔsa in na an ka tamati ɲɛlen a taara ne ka tamati tigɛ ne ka fɛn o fɛn n'a y'a dɔn ko ɲuman don kɔni a b'i nin d'a kan o kɔrɔ tɛ ko ne dɛmɛ koyi walayi
i bɛ sɛ jɛman kelen fana saraka sɛ jɛman kelen nka i kana ɲinɛ dimitɔ woro in kɔ dɛ o de y'a la gɛlɛmanba yɔrɔ yɛrɛ ye n bɛ na n'o ye dimitɔ woro ko in hali n'a ka di i bɛ se ka na n'o ye sisan n'o tɛ ni ko dɔw ma kɛ a man nɔgɔn dɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ tan cogo la diɲɛnatigɛ in bɛ tan de dɛ ne den ne bɛ nin sigi in na ne yɛrɛ lafiyalen foyi de tɛ nin na ye sisan walayi ala n'a bɛ kɛ cogo di a bɛ ɲɛ n'ala sɔnna ma an k'a da ala kan n ye minnu f'i ye olu kɛ n'ala ni kira sɔnna ma a b'a ni sababu bɛn n'ala sɔnna n bɛ to k'olu ɲini ka na awɔ n'i ba nana n y'a mɛn n b'a fɔ a ye n'ala sɔnna ma